Bhuel, tá féile scéalaíochta na Glaise le bheith ar siúl againn anseo i gCloich Cheann Fhaola sa tSeanbheairic ar an tríú lá déag agus an ceathrú lá déag de mhí na Nollag agus seo an chéad uair a mbeidh féile scéalaíochta den chineál seo i gCloich Cheann Fhaola le fada an lá agus táimid cinnte go n-éireochaidh go maith leis agus ba mhaith linn cuireadh a chur ar scéalaithe agus seanchaithe agus duine ar bith ar chor ar bith fríd an tír a bhfuil scéal acu le hinse nó joke féin nó seanchas de chineál ar bith Má tá scéal agat, tar ann agus caith amach é. Anois, tá an fhéile seo ainmniste as an ghlais ghaibhleanna agus sin an bhó dhraíochta a bhí ag Cionnfhaolaidh ar ndóighe agus ghoid Balor uaidh an bhó sin agus thug sé amach go Toraigh í. Anois, mar a tharlaíonn sé, tá seanchas suimiúil i gCondae Mhuineacháin fá dtaobh den bhó seo, áit arb as mé féin, ceantar Oiriall, agus tá sé ins a' tseanchas, go raibh ar ndóighe an bhó seo ag Balor agus choinnigh sé í in áiteacha difriúla fríd Chúige Uladh uilig go léir, ach cá bith áit a raibh sí, bí cinnte go raibh sí i gCondae Mhuineacháin fosta, i gceantar Fhearnaigh ar feadh seal, agus an rud faoin ghlas ghaibhleanna, é thiocfadh leat í a bhlí agus ba chuma cá mhéad is a bhlítheá í, ní stadfadh sí a shileadh bainne, so ar ndóighe bhí muintir Mhuineacháin, chaith siad. saol fá shult agus fá shásamh agus fá shuáilce fhad is a bhí an bhó ansin agus iad a' damhsa is a' ceol is ag ól is a' baint sult as a' tsaol ach lean sin ar aghaidh go dtí go dtáinig cailleach mhíofar mhioscaiseach agus thug sí léithe criathar, chuir sí faoin bhó an criathar agus thosaigh sí a bhlí na bó. Bhuel nuair amháin thug an bhó seo fá dear go raibh an bainne ag imeacht le sruth agus amach fríd a' chriathar seo lig sí géim mhór amach aisti. Chualaidh Balor an ghéim seo agus thug sé órdú dona chuid searbhóntaí, don ghiolla a bhí aige, dul fhad le Condae Mhuineacháin, le Fearnaigh agus an bhó, an Ghlas Ghaibhleanna, a thabhairt amach as Muineachán agus isteach go Cúige Laighean. Ach ins an am seo bhí gamhain ag an bhó fosta. Agus thug Balar ordú ar leith dona ghiolla agus dúirt sé leis gan an gamhain a ligint ar chúl na bó nó dá dtiontóchadh sí a cloigeann thart agus dá bhfeicfeadh sí go raibh sí fágáil Cúigeadh Uladh ina diaidh ní ghlacfadh sí oiread is coiscéim amháin eile isteach i gCúigeadh Laighean. Bhuel bhí go maith is ní raibh go holc. Chuaigh an giolla adaí go Muineachán, thug sé leis an bhó ar teaghrán agus an gamhain leis fosta agus chuaigh sé isteach go Cúigeadh Laighean. Bhuel, thrasnaigh sé an Bhóinn. Agus an áit a bhfuil Muir Éireann anois, an áit a bhfuil an fharraige mhór, bhí machaire mór féarach ins an am. Agus bhí sé ag siúl trasna an mhachaire seo. Ach is dóiche go dtearn sé neamart ina ghroithe agus lig sé don ghamhain dhul ar chúl na bó. Bhuel, thiontaigh sí a ceann thart. Agus cad é a tchí sí ach sléibhte maorga Chúige Uladh ar a cúl, na Beanna Boirche. Agus nuair amháin a chonaic sí sin, lig sí géim mhór eile amach aisti agus ní ghlacfadh sí oiread is coiscéim amháin eile isteach i gCúige Laighean. Bhuel, chuala Balor an ghéim seo agus chuaigh sé suas in airde ar an túr a bhí istigh i dToraigh agus d'amharc sé amach trasna na tíre agus tháinig a chuid searbhóntaí leis na cuaillí móra fada, d'oscail siad fabhraí a shúile agus nuair amháin a chaith sé a shúil ar an bhó agus ar an ghamhain, rinne sé dhá charraig cloiche díofa in áit na mbonn. Anois, tá an dá charraig sin go fóill le feiceáilt anois. Má gheibh tú traein ó Bhéal Feirste go Baile Átha Cliath agus má amharcann tú amach ar thaobh na láimhe clí agus tú ag tarraingt ar Bhaile Átha Cliath nuair a thig tú a fhad leis na Skerries, tchífidh tú amuigh ar thaobh na láimhe clí dhá oileán bheag, dhá charraig amuigh ar an fharraige. Sin, dar le seanmhuintir Oiriall, An Bhó agus an Gamhain. agus iad le feiceáilt anois. Agus sílim gur nasc iontach atá ann idir Baile Átha Cliath, Contae Mhuineacháin, Cloich Cheann Fhaola agus Toraigh agus léiríonn sé an dóigh a nascann an cultúr Gaelach agus an tseanchas agus an scéalaíocht muid uilig le chéile. So, ba mhaith liom cuireadh a chur oraibh uilig, scéalaithe, seanchaithe, daoine a bhfuil greann agus jócannaí acu agus lucht éisteachta ar ndóighe.